Madzulo abwino achewa tonse muno Malawi kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa. Uthenga wanga ndi wofunikira kwambiri kuti paliponse pamene pali mchewa uthengawu umufikire. Ndakhala chete osalankhula kwambiri pa nkhani zokhudza mmene zinthu zikukhalira ku mtundu wathu wa Chichewa pozindikira kuti Nkhani ili m'manja mwa khoti kuti khoti ndi limene lingagamule mmene zinthu zimayenera kukhalira. So ndikulemekeza khoti. Koma ndine wodabwa kuti anzathu a Chefo ali pakalikiliki ndipo sakugona kulimbana nane. pamene ine sindikulankhula ine chilichonse, chifukwa ogwada amene adakadandaula ndi a Chefo si akubanja kwa sosola siwina aliyense okhudza ndi mtundu wa royal family kwa sosola kuti akutsutsana ndi ufumu wa kalonga kuno ku malawi Mabanja athu tilipo mabanja 14 muno mmalawi koma palibe amene wapita kukadandaula nkhani yokhudzana ndi Kalonga Sosola number 9. Ndimafuna ndichenjeze a Chefo. Kunena kuti, Sungani bata. Mukupita malo osiyanasiyana kuti mulimbane nane, muyamba kumafunsa Mboni zosiyanasiyana, pena kumakachititsa misonkhano yanu, kupanga against Sosola. Ndimati ndinene kuti, Dekhani. Ine ndakhala chete potsatira malamulo a dziko lino kuti tilemekeze chiletso chomwe chilipo. Makamaka inu a Banda, muuzane ndi timu yanu. Munachotsa munthu woyamba amene amadandaula kenako munabwera nonse kuti mukudandaula ngati Chefo. Ndimati ndikuuzeni chinthu ichi, munadandaula nokha ku khoti ndiye musayambenso kudzigamula nokha ngati kuti nkhani yatha. Nkhani sinathe yayi. ndimafuna ndinene mawu awa Gawa Undi sikuti ali patali kuchoka muno mu lilongwe ndi 200 chakuti kilometers kufika kumene ali sanalembepo kalata kapena uthenga wina uliwonse wotsutsana ndi kalonga sosola Ndinu amene a Chefu muli busy kwambiri ndi Kalonga Sosola. Ndiye ndimati ndikuuzeni nkhani iyi. Ine pandekha mmene nkhaniyi timaiyamba, ineyo pandekha ndinali okonzeka kale ndi plan yaikulu. Banja lathu la Sosola lakhala m'mphande nthawi yayitali. Tinakhala tikungomvetsera kuti tione uh, ngati inu achefu mungathedi kusunga mtundu wachewa kuno ku Malawi. Ndiye ndimati ndikuwuzeni izi kuti nkhani zimene zikufunika kwambiri mudzichepetse ndi kudzisungira umphumphu mpaka khoti ligamule. Osati inu muyambe kuyenda ndi kumachita against dzina la Sosola. Ndimafuna nditsimikizire pano kunena kuti. Ndiye chifukwa cha chimenechi a Chefu dekhani nkhani ili mmanja mwa court. Komanso ndimafuna nditsimikizire mtundu wonse wa achewa kuno ku Malawi tiyeni tilimbe mtima tavutika kwa zaka zochuluka. Mtundu wathu wa Chichewa ndife ochuluka m'dziko muno amene tili oposa 14 miliyoni. Koma chifukwa cha kusakhala pamodzi ngati mtundu zimatipangitsa kukhala mtundu ngati wochepa. Ndimafuna ndinene pano kunena kuti mgwirizano m'dziko ndi wofunika kwambiri komanso mgwirizano pa mtundu ndi wofunikanso kwambiri. Achewa tonse pano nthawi yakwana yakuti tikhale pamodzi ngati mtundu. Tiyiwale zinthu zonse zakale. Ine ndikudziwa kunena kuti achefuwa one day tsiku limodzi adzasiya zonse tidzakhala pamodzi. David amamuuza Abisalomu kuti iwe weni weniweniwe iweyo wa m'banja langa ndi amene ukupanga zimenezi chifukwatu da, uh, David amadziwa kuti sangamenyane nkhondo ndi Abisalomu chifukwa Abisalomu anali mwana. Ndiye ndimafuna ndinene mawu awa kunena kuti Chepetsani speed. Cholinga changa ndi chakuti achewa tonse tikhale pamodzi. Sindikufuna kuti tiyambe mdziko muno ngati mtundu umodzi tiziukirana. Zimenezo ku mtundu wa chichewa sindikufuna. Onerani mitundu ya anzathu mmene amakhalira. Chikondi chawo chimene chimakhalapo pakati pa wina ndi mzake. Ndi zinthu zonyadilitsa kwambiri. Koma ifeyo dziko lokhala palokha ngati linoli silingamadalire uphungu kuchokera dziko lina. So ndimafuna ndinene pano kunena kuti uthenga wanga madzulo ano, chepetsani speed achefo, nkhani ili ku khoti. Komanso achewa tonse muno m'Malawi, nthawi yakwana yakudzutsanso kingdom ya achewa kuno ku Malawi ndikukhala kingdom imene munthu wina aliyense ngakhale ochoka kunja kwa dziko sadzaigwedeza chifukwa tidzakhala eni yakefe titakungana komanso titamanga umodzi wathu umene makolo athu anatisiyira muno m'Malawi. Palibe kusintha maganizo ena aliwonse ndipo sindikubwerera m'mbuyo pa chinthu chimene ndikuchifuna kuti chikonzedwe m'dziko muno. Mtundu wathu wapita pansi pa maphunziro. Mtundu wathu nkhalango zambiri zaonongedwa. Mtundu wathu gulewamkulu akutuluka mwachisawawa. Mtundu wathu. Pali zinthu zambiri zimene zikuonetseratu kuti mtundu wathu uli pansi. Ndi nthawi yakuti paliponse pamene pali Mchewa tigwirane manja. Tikweza tsono Uchewa umenewu. Madzulo abwino, Ambuye akudalitseni. Zikomo.